phiritu tidakumana kalekale ine ndili ku thyolo secondary school nthawi imeneyo amabwera ndi achimwene awo akabera akabera awo anali ndi chibwenzi kuti kumeneko ndiye bwenzi lawo akabera anali mzanga wa ine ndiye basi ino pobwera kudzaona mm, a- a- a- bwenzi lawo akabera pamene no timakhalira limodzi kupezekanso kuti ineyo basi ino zayenda ndi a phiriwo 74 tinangochita chinkoswe koma 76 tinadzachita chikwati choyera cha pa church nthawi imeneyo nkuti tikuphunzitsa sunday school tonse amene bambo amaphunzitsa klasi ine ndikuphunzitsa sunday school ndiye a ku church ndi amene anatichita force kuti ya simungamachite izi opanda kupanga ukwati ndi pamene no timapanga ukwati woyera moti mwana wathu wina kaya ndi chiku kaya ndi oliva anayimirira ukwati wathu anthu ife timakondana ndipo timayendera limodzi sitimasiyana Ah, nthawi imeneyoyo tilibe ana ambiri aa timayenda mwina kupita kusalima kumasambira kumeneko ngakhale sitidziwa kusambira kumangoyima m'madzimo koma chinali chabwino chinyamata chathu ngakhale nthawi imeneyo tilibe galimoto timatha kupita kusalima kunyanja kukwera palole tonse amene kukwera pamwamba ana timakasiya ku ntcheu ku bawi kwa amayi awo ife awiri ulendo wa kunyanja ndiye timanjoya a phiri amakonda ana kwabasi kwabasitu moti samalolera kuti atalikirane nawo two days Ah, kawiri kawiri ana amakonda kudzakhala kuno chifukwa cha phiri amafuna kucheza ndi ana nthawi zonse ndiye ngakhale sukulu anadzipereka kuti ine ndiwaphunzitsa ana awa sindifuna ana anga adzakhale osaphunzira dzidzukulu zanga zidzakhale zosaphunzira mchifukwa chake panopo ana onse dzidzukulu zonse ali m'manja mwathu tikuwaphunzitsabe chifukwa chake

You know, have fun, make jokes with each other. Um, most especially tikakhala pa tebulo kuti we're having dinner. Um, kapeza kuti takuta basa zimene kuti aphiri yeah, ito si thupi lanu limenelo ta- ta- ta- tadyanibe so that sort of joking um, thing that we used to do i think um, i also remember that um, that aspect of, of him which

and see all the cows. atakhala mwana wanga woyamba ndivomere ineyo kuti achabwino zachitika monga mwachitira che amuja yosefe adakati "Ah, ndimpatsira agogo wanga mwanayo sichoncho Uh, what I remember about Gogo was that his kindness

umene uja unali munthu ndipo business ndimakayika kaye chifukwa zina akamafufuza zimakhala ine osazimvetsetsa koma za- akazipanga nde zimadzaoneka kuti "Eh, zija ankanena zija ndi izi moti business anayambira kale kale akugwira ntchito ku Avery timati Avery kampani ina yake yopanga masikelo koma amati uku akugwira ntchito ku kampani nkumachita zawo pamene anayambira kuti mwina moyo wa business uzinka ukula chifukwa ataona kuti a ukuuku basi ndikuchedwako anayamba kupanga zawo kumapanga zomwe zija zo- zopanga amapanga ma manhole ma manhole covers the whole malawi amakafika ku Mzuzu ku Mzimba kumaika za post offices zitaoneka kuti zimene zija zikuyenda kwambiri pamene anatsegula kampani amati Tsamirani Steel Works inali pa mkumbe apo kumapanga motchereya zitsulo kumapanga ma manhole kumatani pamenepo ndi pamene panatuluka school kafukani pamene anagula malo a ku Kafuka kuja kuyamba kumanga so moyo wa business ndi zambiri zoti sindingathe kufotokoza panopa koma mwachidule ndikunena choncho unali munthu mama ine ah. ndalenso kumbe amazikonda inu mukudziwa kulephera kuwaletsa koma amazikonda chifukwa moyo wawo i think unali wofuna kuthandiza anthu samafuna kuti aone anthu akuvutika ndiye amati akaona kuti "Mm, apapa zinthu sizikuyenda bwino ndiye amaganiza kuti mwina ine nditati ndakhala nduna kapena ndakhala mp anthuwa nditha kukwanitsa kuwathandiza komanso inali ngati hobby yawo anthu amadzadza pano kufika poti kapinga anati kutha osaonekanso koma iwo nkumakondwera koma ine ndimaona kuti "Mm, zikundisautsa kapinga wanga akutha koma nanga ndakarana koma anali okonda ndale kwambiri Eh, afika mpaka nakufika poti amwalira akukonda za ndale moti ayima kangapo ngati mp ndithudi kukoma

2013 kulowa tilowa koma mlaliki kudziwa kuti tituluka mu 2013 iyayi adzabwera mfana wakuika ma, ma, maluwa ngakhale inunso ngakhale uku lazaro ndi mwini chuma atakafika kumwamba mwini chuma atakaonanso kuti eh kuno ndi kwina kuchokera 1978 ndili mkulu wa mpingo kufika Hey, amakondanso kupemphera kwambiri moti mbuyomo akhala akusankhidwa maudindo kuchalichi anali akulu a mpingo komanso anali a building chairman um, ngati chilimba ccap ndi masi masi imene anamangitsa kudambo ali building chairman komanso tchalichi cha namatete nthawi imene anali building chairman anamangitsa tchalichi cha namatete komanso anali parish chair amene amasamalira abusa ndiye pali zambiri kenako analinso deputy session clerk pachilimba ndiye kupemphera amakonda kwambiri komanso amakonda kwambiri kusapota makwaya pali makwaya angapo amene mwina ndingakumbukire pano ngati mount sinai che mayesero komanso mbayani heavens door ndi women's kwaya women's kwaya amayikonda kwambiri yapachilimba akamalalikira nthawi zambiri amakonda kuwapempha kuti ayimbe nde iwo amanena kuti ineyo kuyimba sindimatha koma ndimakonda ena akamayimba ndimamva kukoma so amakonda makwaya kwambiri moti mwina amayesero ndi mount sinai amatha kubwera kuno kudzakhala pakapinga apa kumayimba iwo kumtima kwawoko myaa tiphika mipunga yathu timadya pamenepa zimakondweretsa kwambiri ndiye moyo wa uzimu eh, unali wa, wa mphamvu Eh, nthawi zambiri amandilimbikitsanso ineyo ndi mawu abambo ndiye tikakwatire mukakwatira kuchoka paja kuti iyayi si panonso tiya koma kumusiku kubwera kwa house kuja abambo kaphukawa amakafikanso kukhala ngati kuli mkazi wina kumeneko koma ikadzafika sande msandipitirire yesu apa chimene akuchita nchiyani waswa pangano
akakondwa pa nthawi zambiri komano ah, tinganene kuti nthawi zambiri amangokonda kukhala pa sitting room kuona tv nanso kumachita mafizzo kuvina eh? kuvina konde eh? pena akamavina kuseka ifeyo mpaka na misozi anali munthu omasuka kwambiri muzambiri ndikukumbukira nthawi inayake tinali ndi um, anniversary ya ukwati wa anzawo best friend ma family friends anankhuni anatiseketsa akuvina kulowa mtchalichi koma kuvina chijekete yambakatayambaka ndiye anali munthu omasuka munthu amene amakonda kucheza ndi anthu komanso pa zambiri ifeyo timadalitsika a phiri amakonda abale awo kwambiri ndipo anali mzati kubanja kwawo amaonetsetsa kuti mbali iliyonse kumene kuli ubale iwo afikireko mbanja mwawo anabadwa anthu atatu pali mrs chesman ndi a peter papumu iwo anali a first born amakonda kwambiri komanso pali ubale wa kwa bambo wawo kwa mayi awo konseko amayanjanitsa abale ena ali kuchilipa abale ena ali ku thyolo kwa bvumbwe mlambala koma ama- amaonetsetsa kuti konseko ayanjanitse ena ali ku balaka amati kumboza kumene kudachokera agogo awo amene anabereka mayi awo onse amangokhala ngati anthu amodzi anali mzati nako abale awo sindigwedezeka sindigwe Eh. Hmm, usomere lundu lovuta chifukwatu munthu kukhala naye zaka tinakwatirana 1974 kusiyana 2021 how many years ndi zambiri tsono munthu umafika poti no tsopano zakwanu zija wayiwaliratu he was my best friend masiku ano akuti my bestie ndiye panopo ndimaona zovuta kukhala ndekha chifukwa ukakhala awiri ukamba izo ndizo basi nthawi simaoneka kutha kwake apanopo ndi kuzima kwa magetsi akazima magetsi ndiyeno usowe olankhula naye i can't imagine ndizinthu zovuta kwambiri ndimamusowa kwambiri aka he was my dad simu awo